Mali cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye segu vingt-quatre ye k'a yira aw la bi an sigira n'o ye an ka bulonba kɔnɔna ye n'an k'a ma ko débat dimanche bi ale bɛ boli min kan o ye jamana ɲɛmaw ani fasodenw sabu ka daminɛ perezan na ka na minisiriw la ani an ka dugu kɔnɔna mɛriw ni an ka depitew ani nɛni minnu fana bɛ kɛ i ko an da bɛna se a ma an ka débat la bi débat dimanche kɛnɛ kan an y'an ka cɛkɔrɔba bisimila ale tɛ mɔgɔ filima ye an ka bɔlɔlɔ siraw kan n'o ye segu vingt-quatre ye ale ye tata tarawele tata bɛɛ fo maa o maa n'o bɛ segu vingt-quatre de ta ka kibaruyaw sɔrɔ kibaruya ɲɛnamaw walahi an b'u fo mali kɔnɔ mali kɔkan an tɛ sɛgɛn u foli la barisabu diɲɛ tan k'i b'a kɔnɔ kan'a fɔ i sen t'a la i sen b'a la fo ka taa se i tɛmɛni ma o tumana amadu ye kuma min fɔ sisan k'a fɔ an ka masakɛw tɛ bonya u tɛ bonya sababu min na an bɛna don dɔɔnin na k'o fɔ walasa adamadenw an yɛrɛ damaw bɛ se ka ɲɔgɔn bonya n'o tɛ jinɛw t'an mara dɛ an yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn mara o de y'a ye k'a fɔ jamana masakɛ n'o ye an ka jamanakuntigi ye k'a fɔ an ka wajukɛla dɔ n'o ye mali dɔnniba dɔ n'a fɔ ko banjugu dunbiya ayiwa ale ye kuma dɔw fɔ bɔlɔlɔsiraw kan kuma in yɛrɛ gɛlɛyara fo ka taa se a yɛrɛ minɛni ma ayiwa i yɛrɛ i bɛ mun faamuya a ka kuma ninnu na jamanaw masakɛ bonyabaliya a ju bɔyɔrɔw la Amadu maa si tɛ mali kɔnɔ bi ne bɛ e de ɲininka n bɛ mali fana ɲininka maa jumɛn bɛ mali kɔnɔ bi ko mali bɛ siran o tigi la maa kelen ye a tɛ yen musa tarawele tile waati ni cɛkɔrɔba ye o fɔra ma wo ma ye k'a bɛ to yɛrɛy na wala ye a kari fila katiri jinin ka bɛɛ bɛɛ bɛ kɛ de segu nka bi bi na demokarasi la o maa si tɛ mali bɛɛ n'i y'a ye an ka masakɛw bɛ dɔgɔya a ju sɔrɔla jumɛn na a ju sɔrɔla jɔnkunda min kɛra interimu ye n'o bugɔra ka da avion kɔnɔ ka taa ka na ka tila ka n'i kanto tele la k'a yafara mɔgɔw ma y'a dɔn kɔni mariyaw jara fana bɛ gɛlɛya ka taa de o n'olu tugu kun minɛna k'u sanctionner a ka ca ala fɛ n'i ye sira tigɛ kungo kɔnɔ jiri tɔw b'a fɔ o y'an ba de ye nka n'i y'a ye banjugu fana fara yɛrɛ la ne tɛ an ka perezan k'a fɔ n bɛ RPM na o tɛ dɛ mais maa ka masakɛ i ka jamana masakɛ y'i ka masakɛ de ye an bɛɛ de ka masakɛ don tan k'a bɛ fanga na an ka masakɛ don o tuma na banjugu in kɔni ye nin kɛ a y'a kɛ barisabu dɔ kɛra ka kɔrɔ foyi ma fɔ o la ne yɛrɛ ye amadu ne ni ala ni ala kira cɛ m'a ye jamana si la ko jamana masakɛ k'u y'a bugɔ k'a da avion k'a ta avion na ka taa furakɛ ka na o ka n'i kanto silamɛw ko n yafara maa minnu ye n bugɔ n yafara u ma y'a dɔn o fana bɛ mɔgɔw jada gɛlɛya o il faut que fanga de ka kɛ fo mɔgɔw ka siran u ɲɛ n'o ma kɛ taabolo t'an na koyi masakɛw tɛ se ka bonya nin kan kan dɛ n b'o kelen kɔni f'i ɲɛna mɛ a tɛ karamɛ denmisɛnw kɛn bɛ a sugu bɛ n da si dɔ ye ayiwa ladilikan jumɛn b'i bolo bi fɔlɔ la aw yɛrɛ ka waati la ani sisan waati i yɛrɛ da bɔra cɛkɔrɔba ye u ka kuma na ko n'u bɛ se yɔrɔ min na k'u bɛɛ kamana b'u kan ayiwa nin waati in na i yɛrɛ min danfara jumɛn bɛ waati ni sisan denmisɛnninya cɛ o da sera kuma min ma nin ye kuma ɲɛnama ye n'i y'a mɛn danfara min bɛ eh, sisan waati o ni fɔlɔ waati eh, o cɛ ka jan komi jɛgɛ jalan ni baji i b'a jateminɛ fɔlɔfɔlɔ aw yɛrɛ minnu ye anw dɔgɔninw ye diɲɛ na maa ka sigariti min ka tɛmɛ hali i kɔrɔ la sanko i fa o tun tɛ kɛ nka n'i ye kulusi yɔrɔ yɔrɔ ye bi ka kulusi kunbere fara o b'a jira de ko mali yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ denmisɛnw t'an bolo bi minnu bɛ se k'u jɔ mali jigiya kɔrɔ relève tɛ mali bolo o n'i y'a mɛn ko an ka retraitew retraitew k'an ka dɔ fara u ka âge kan c'est que mali mali yɛrɛ cadrew b'a dɔn k'a fɔ ko cadre de tɛ mali bolo denmisɛnninw minnu ye sini ɲɛsigiw ye olu yɛrɛ ka ko bannen don pewu i bɛ se k'i bolo sin maa o maa ma ko nin de bɛ kɛ maa ye n'o ka biyografi fɔra i ɲɛna i bɛ masaya segin ala ma o tuma na mali yɛrɛ de ka kan k'a lajɛ ka jɔ bolo kura ta min bɛ se k'a to an ka siniɲɛsigibaw bɛ se ka bolo kura sɔrɔ système dɔw bɛ yen n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na maa si tɛ mali kɔnɔ bi ɛ i bɛ ka min y'an ka masakɛ yɛrɛ ye o bɛ si ka nɛni o somɔgɔw bɛ si ka nɛni maa jumɛn bɛ mali kɔnɔ bi ko ni yɛrɛ bɛ siran o ɲɛ ko an b'a fɔ k'a fɔ ni nin ye décision min ta a tɛ bɔ a décision kan a tɛ yen wa démocratie in de nana ni nin bɛɛ ye dɛ maa tɛ se ka fɛn fɔ maa ma maa tɛ se ka diɲɛ foyi donc de ce fait mali kɔni bi la an bɛ ten o te min fana filɛ nin ye n'an ko an ka diɲɛlatigɛ in ka dilan mali yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ka dilan fo denmisɛnninw de ka ɲɛ ni denmisɛnw ma ɲɛ pewu sini ɲɛsigi tɛ yen ɛ amadu yɛrɛ k'a jateminɛ diɲɛ don o don grève kalan bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ taa sɛrivisi dɔw la ne ni ala ni ala kira cɛ des secrétaires généraux eh, secrétaire général secrétaire u tɛ se ka lettre de correspondance sɛbɛn u tɛ se ka diɲɛ enregistrement u tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ de sorte que mali bɛ taa mini mali ta ka go dɛ burkina an kɔrɔ tout près des enfants de, de 12 ans n'i y'u ka eh, lettre n'u ka eh, eh, eh correspondance ye i b'a fɔ an tɛ dugu kelen kan mais anw ta in de ye marabaliya marako mara de man ɲi fɔlɔfɔlɔ mara tun ka ɲi dɛ nka bi mara man ɲi n'i y'a ye diɲɛ don o don an ka ni ni lɔgɔlikaramɔgɔw donna lɔgɔlidenw bɛ bɔ lɔgɔlidenw ma don lɔgɔlikaramɔgɔw bɛ bɔ bon diɲɛ bɛ se ka da nin kan cogo di diɲɛ don o don dɔ bɛ bɔ adamaden si la ibk à son âge hali n'ale bɔra masakɛya la a ye si min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔnna fila sɔrɔ maa min bɛ na dans les conditions normales denmisɛnw de tun ka kan ka diɲɛ de ta relève la mais e yɛrɛ e yɛrɛ amadu sigilen filɛ e ɲɛ bɛ denmisɛnnin jumɛn in na ko bolo fa dan b'o kan k'o bɛ se ka mali ta a kun na n'a kan na ko mɔgɔw bɛ se k'u jɔ a kɔrɔ ko o y'o ju tɛ dɔwɛrɛ dɛ parti politique cayara a ɲuman ka dɔgɔ bon n bɛ fɛn dɔ fana fɔ sonkɔrɔ tɛ sonkura fɛ son kɔrɔlen tɛ sonkura fɛ abada lizi bon jamana in donna hali minnu bɛ masakɛya ɲini ni kɔrɔlen a kɔrɔlen fara kura kan a caman ye masakɛya kɛ a caman ye jɔyɔrɔw kɛ e e ka capacité bannen don n'a fɔra k'e ka tila ka segin ka t'o la c'est an bɛ segin an kɔ de an tɛ taa ɲɛ o an tɛ taa ɲɛ fiyewu mali kɔni amadu ne b'a fɔ n kun ni k'a cɛ n ti kadiri la n ti finɛtiri la n ti diɲɛ foyi la n ye maliyɛn ye et je dis ce que je pense ni mali mɔɔw bɛ se u ka dɔnbolose yɛlɛma ni mali mɔɔw bɛ se denmisɛnw bɛ u ka fanga kalifa olu fana ma u ka to kɛrɛfɛ k'u conseiller a tɛ ko mali yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ yan dɛ mali denmisɛn kalannenw bɛ extérieur la a ka ca bolo t'u konti ka ban an k'an bolo b'u nɔfɛ mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na n'an m'o kɛ walahi de ye ala ye an bɛ to nin nazeli in na n'an ma to ji la bɛɛ an tɛ bɔ ji la o tuma na ala sago jama sago n bɛ min fɔ ala ka hakili ɲuman di mali kadiriw ma n'i y'a mɛn mali masakɛw bɛ nɛni a ju yɛr'u yɛrɛw la n'u y'u taabolo dɔn k'a fɔ a sanga ni waati bɛɛ min ma dɔgɔya yafa ɲini bɛ taa kɛ o bɛ tila ka bila dɔwɛrɛ bɛ taa kɛ min ka jugu ye hmm. c'est que olu de nɔ don n'o tɛ ni sanction gɛlɛma dira dɔw ma dɔw fana b'a fɔ ko dun o dun bɛ daminɛ adamadenw fa kunjɛ o bɛ taa laban n ba kunjɛ la adamaden tɛ foyi ye an ye ji ni bɔgɔ de ye hmm. an ka ɲɔgɔn kuntilenna lajɛ nka nata de bɛ bɔ i ka hɔrɔnya n'i ka adamadenya kɔnɔ bi o nata min kɛlen bɛ ka bɛɛ bɔ i ka hɔrɔnya n'i ka adamadenya kɔnɔ de sorte que mali tɛ se ka taa ŋanamu ŋanamu ni namara ni janfa ni kow la n'i ye mali kɔni dilantɔ ye walayi fo mɔgɔw k'u tilen yuruguyurugu ka bɔ yen denjuguya ka bɔ yen bɛɛ k'i tilen ɲɔgɔn ye maa si tɛ maa kɛ fɛn ye ni ala tɛ ala dɔrɔn de bɛ se ka maa kɛ fɛn ye nka parti politiki ninnu nanen kɛlen bɛ ka bɛɛ nata yɛlɛ nata yɛlɛ in dun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi donbolo min m'a di min ma o kumakan b'i yɛlɛma hɔrɔnya tɛ yen bilen jɔnya tɛ yen bilen ɲamakalaya tɛ yen bilen mm. wari de kɛra hɔrɔn ye wari kɛra ɲamakala ye wari kɛra diɲɛ fɛn bɛɛ ye o tuma na n bɛ min fɔ an lamɛnbaaw ye mali kɔnɔ mali kɔkan mm. maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ de maa si tɛ se ka mali dilan n'anw yɛrɛw tɛ denmisɛnw fana ka kan k'a dɔn k'a fɔ kulusi yoroyoro in n'i ye dutigi kɔni ye k'i den ka kulusi bɛ yoroyoro di to a kɛ n'i sara a tɛ se k'i ka du ta maa o maa ka kɛ i cɛsiri de ye maa bangebaa de b'a fɔ i cɛsiri dɛ diɲɛlatigɛ in don kelen tɛ dɛ nka n'e cɛ fooninen don e bɛ se k'i bangebaaw sabali k'e bɛ se ka mun k'u ye k'olu bolo fila bɛ da e kan ko n'olu sara k'olu ka du jɔlen don a tɛ yen n'i y'a mɛn yeeya an ka kulusiw fara an k'a kɛ tan an ka kulusiw yoroyoro o labɛn bɛ amerikɛnw ye anw dun du dɔw bɛ yen dɔw ka kulusi yoroyoro bɛ o fa tɛ tilelafana sɔrɔ a tɛ surafana sɔrɔ o tuma na an k'a lajɛ mali tɛ taa nin bolo kan dɛ wa amadu ma maa si ye ɲɛna ko min nana mali kɔnɔ k'an y'o o masakɛ k'a fɔra k'o ɲɛna o tɛ yen tubarikala amadu min b'o kɛ wa adamaden n y'o min fɔ nata de kɛlen bɛ ka adamadenw b'u ka diɲɛ n'u ka kɛwale kan ATT bɔra yan mɔgɔw ko k'a jiginna kuluba jigijigi fɛ ko ka bɔ ko maa si t'a ta waati dɔn o kɛra an ɲɛna an ma sa o o min kɛra n'a taara dakari ka t'i sigi ATT natɔ tapis rouge ma fɛnsɛn a ye ka fɛn wa maliyɛn da hmm. an da ko cu an da ko ca a bɛ ɲɛɲɛ bɔ a bɛ mugu bɔ mun na a fɔra ko i ATT hmm. ne yɛrɛ hmm. amadu ne de y'a fɔ n ko att ctsp a tuma min na an n'a bɛ gtɛmu na walahi an y'a ye maa si yɛrɛ ye an n'a bɛ sogow ɲimi ka diɲɛ fɛn bɛɛ ne de y'an ka gɛrɛn tɔgɔ da ctsp n'a bɛ taa moti nka a y'a ka fanga kɛ k'a ban ni ala ni ala kira cɛ o de ci n terikɛ ma n'o y'a ani ye t'a fɔ ctsp k'a ka kɛnɛ nka a ye baara min kɛ masakɛ mana min y'a kɛ nka a taatɔ ko k'a ma diɲɛ foyi kɛ nka a taalen kɔ nana ka ɲuman dɔ dɔn k'a ye fɛn kɛ yadɔ o b'a dɔrɔn k'a fɔ maliyɛn anw bɛ dɔn bolo min kan i bɛ se ka dɔnsen min da ka dɔn kɛ i yɛrɛ t'o dɔn abada mm. de sorte que n bɛ kɛ k'a f'i ɲɛna depuis modibo tile waati a bɛɛ kɛra anw ɲɛna amadu comment est-ce que là nous on nous paye 6 000 francs par mois hein mon grand frère et moi 12 000 francs waa kelen ani kɛmɛ fila comment est-ce l'indépendance waati hali sini o komatɛkisi kelen de bɛ kɛ ka mɔgɔw balo masakɛ tɔw minnu ye masakɛya kɛ e yɛrɛ ni ala ni alakira cɛ e y'a ye a jɔnni nana usine kɛ segu yan k'a fɔ ko n'a bɔra office du niger la ko rentabilité ko segukaw b'o sɔrɔ a tɛ yen ofisi dɔrɔn ATT ye ko dɔ kɛ o kun kan ka ɲɛ Segu est le grenier du Mali a taara tracteur monter yɔrɔ kɛ eh, fan wɛrɛ fɛ a kun kan ka kɛ ACMB la Marakala nka maa maa o maa n'i bɛ ji min i bɛ fili nka n'i ye n ka mɛn k'a fɔ masakɛ si ma na ko min tɔgɔ fɔra k'o ɲɛna hali kɔsa in na mɔgɔw bɛ kɛ k'u plaigner ko Musa Tarawele ye baara kɛ mali parti diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen ayi diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen e yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ nin ye o ye jamana jɔlaw ye wa place ɲininaw de don n ka n faso jiridi aw tɔw faso ka ci n k'o de don ne tɛ faso faso jɔlaw tɛ o ni faso jɔlaw don a ye jɛ ka fara dɔ kan ibrahim bubakari keyita a y'i bolo bɔ bɛɛ nɔfɛ a ko a ye n'an ka baara kɛ fɛn o fɛn b'a fɛ mali ka taa ɲɛ a ye na n b'a deli a fɛ ala ni alakira kama cɛwule daramɛ ma taa a taara opposition tɛ yen koyi hasidiya hasidiya de bɛ yen opposition yɛrɛ ni majorité yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ caman na majorité o y'a sɔrɔ opposition bɛ yen wa ka lisiw dilan ko eh, ah, eh, an bɛ taa eh, wasaden kalafili min na oh, oh, oh. opposition ani majorité ayiwa u ye lisi kɛ fan bɛɛ fo segu ayiwa amadu e yɛrɛ kan ka kuma jɔyɔrɔ taɲini don ka baara cogola ɲuman wa dɔnni don ka taa amadu yɛrɛ kan ka kuma jate minɛ n'o y'a sɔrɔ mali taaɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don ibrahim bubakari keyita min filɛ amadu n y'o de f'i ɲɛna ne tɛ kadiri la n tɛ finɛtiri la n tɛ depiteya ɲini n tɛ mɛriya ɲini n tɛ kɔnseyeya ɲini n tɛ foyi ɲini mali bɛ se ka taa ɲɛ ka ɲɛ cogo min an b'o de ɲini u tun kan ka fara ibrahim bubakari keyita kan n'a ka fanga b'a la ni maa min fana nana a bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a dilan o de bolo maliyɛn bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o la nka an bɛ bi min na maliyɛn tɔɔrɔ bɛ fo ka taa fɔ a tɔɔrɔlen don minnu b'a kɔnɔ yan minnu bɛ extérieur la bɛɛ de ni tɔɔrɔlen don o tuma na an b'an ko yɔrɔ an b'an an ko yɔrɔ jumɛn ka taa an ja yɔrɔ jumɛn ye fɔ mali autorités ye an yɛrɛ damaw a y'a lajɛ a ka hinɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na a y'a lajɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a y'a lajɛ an ka masakɛw nɛni to yen ala de y'an kalifa olu ma ala ma mɔgɔw ma moriw yɔrɔ ko tɛ mɔgɔw ma b'i ɲɛ ko ala de y'a bila i ɲɛ i ka kan k'a bato bato in tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ i bɛ siran a ɲɛ dɛ ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma hali dutigi n'i y'a mɛn a bɛ bonya dudenw b'a bonya dutigi jɔlen b'a jɔyɔrɔ de la ni dutigi ma jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ dutigi lankolon ye ten e kɔni da i bɛ don ka bɔ fɛn tɛ f' i ye fɛn tɛ jir'i la o ka jugu dɛ o tuma na jamana in u k'a lajɛ parti politikiw n'i y'u fara faratɔ ye ɲɔgɔn kan n'i ye dunu golobatɔ ye n'a bilatɔ taa faratɔ n'i ye adema ni rpm ni a ŋanamu ŋanamu faratɔ ye ɲɔgɔn kan ala bɛna tiɲɛ de bange barisabu au fur et à mesure parti politique e bɛ mɛn i sigilen walahi n'i y'a mɛn n jɔnkura n'i b'a fɔ sababu ɲuman n'i y'a mɛn adamadenw tugu b'i kɔ wari b'i kun ni wari t'i kun yadɔ i na taa fara dɔ kan o farankan in yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wari de t'u bolo wa parti in dɔ bɛna tɔ fila n'o tɛ anw yɛrɛ y'an ka denmisɛnninya kɛ ka min ye rda ni psp de tun bɛ segu yan rda ni psp o de tun bɛ segu yan parti wɛrɛ si tun tɛ ka fara o kan amadu a fɔ ne da y'o f'i ɲɛna aburahamu bɛ mugu ci don min o y'a sɔrɔ aw bɛ taa soninkura ekɔli la psp ni rda hmm? nka bi parti joli kɛmɛ fila nin parti kɛmɛ fila ni kɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn mali dilali tɛ koyi a ye n ka du dilan aw ta ka diɲɛ don n'o tɛ ni mali dilali don e yɛrɛ k'a jate minɛ depite fɛn o fɛn bɛ taa n'u taara diɲɛ na k'a fɔ u segira ka na n nana n bɔyɔrɔ la mun hami b'a la a hami ye mun ye n'an k'o fɔ a ɲɛna o ka fɔ i ka taa o kɛ n'an k'a ma ko kɔmasegin aa ala a y'a lajɛ sa maa si tɛ den dɔn kɛ k'a kɔ sin i yɛrɛ ma n ko peresidan ye n tɛ maa si ka pariti la n bɛ ala dɔrɔn de ka pariti la ne ko an ka maabaw su bɛ yɔrɔ min maa si de tɛna k'i bɛna malobaliya kɛ ɲɛ tɛ u ye segu bɛɛ di k'a ban o hali sɔɔni u bɛna baji suma k'a di mɛ n'an y'o kuma fɔ faamanamaw fana ka kan ka wuli ka an dɛmɛ o la anw ka du kunkanko kuma tɛ o place vide si tɛ segu kɔnɔ yan n'a fɔra ko deuxième capitale bɛna kɛ segu yan i bɛ ka nana échangeur da yan place vide place vide bɛ segu yɔrɔ jumɛn espace vert bɛ mini mɛ an kana kala ye k'an ɲɛ turu a la sa an kana sira an kana tugu ɲɔgɔn nɔfɛ nkalon na an kana da ɲɔgɔn kɔfɛ ko nin bɛ nin jɔyɔrɔ in na segu ka den si tɛ yen min bɛ bu jɔyɔrɔ la wa segu ka den ka bere kɛ k'u kun di a jɔyɔrɔba o de ka ca mali kɔnɔ bi hali mali kɔ kan segu ka den ma bɔ yan ka taa eh, eh, amadu ka taa hali bamakɔ kɔnɔ n'i ye baarakɛden ye diɲɛ na baarakɛden sara la dɛ k'i bɛ tɔgɔ sɔrɔ ala bɛ garijɛgɛ d'i ma mɛ mɔgɔ de tɛ segu la jɛbito ko sigile sele fila sisan i bɛ diɲɛ bɛɛ natɔ ye segukaw la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn bi nin tun ye an ka deba de dimansi kɛnɛ ka na ye n'o ye dimansi o dimansi an b'an ka cɛkɔrɔba wele ka na masala jamana kibaruyaw kan ani jamana denmisɛnw taabolow kan ani jamana politiki binakun fɛɛrɛ kan Misi tata i ka foli ka se an filɛbaga ma mali kɔnɔ mali ɛɛ an lamɛnbaa fɛn o fɛn bɛ yen diɲɛtigɛ k'o don an tɛ segin an den ɲin ne dɔgɔkɛ ka si jɔ in kɔnɔ kɔnɔ diɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ mali taaɲɛ ɲini dɛ a bɛ tiɲɛ ni an nkalon de ɲini k'a sɛnsɛn k'a jira diɲɛ bɛɛ la mali kɔnɔ mali kɔ kan an lamɛnbaa fɛn o fɛn bɛ yen erezo sosiyo kan wala segu ka den maa wɛrɛ la an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn adamaden an sogo tɛ ɲimi an kɛwale de bɛ filɛ segu ka denw segu kɔnɔ segu kɔkan extérieur fan o fan aw mali ba aw de bolo nka a tɛ ɲɛ fo a k'a jɔ a jɔyɔrɔ de la maakɔrɔbaw kɔrɔ la dɛ maa si si tɛ taa k'i bɛ tila ka segin ka na o kuma na ne bɛ ladilikan min di denmisɛnw k'u jɔ u jɔ bolo kan denmisɛnw ka to bolo min kan mali taaɲɛ bolo u ka to o de kan u kana u kana u yɛrɛ segin kɔ n'i y'i yɛrɛ segin kɔ ala b'i segin kɔ n'i y'i yɛrɛ taa ɲɛ ala b'i taa ɲɛ o kuma na mali bilama maa ye mali taa ɲɛ ala k'a taa ɲɛ maa maa taa ɲɛ ala k'a taa ɲɛ mali ɲɛmɔgɔw aw fana a y'a janto a yɛrɛ la n'i y'a ye a bɛ dɔgɔya o dɔgɔyalen ma sɔrɔla aw yɔrɔ la n'a dɔgɔyara yafa ɲini bɛ taa kɛ a b'a fɔ ko an y'a ko ala ko ye hakika ye kun fayakun hakika yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ don nka ala ko maa i k'i yɛrɛ tanga i k'i yɛrɛ kisi nka n'a fɔra aw bɔra dɔ taara a faransi ka na o ko n yafara dɔ fa n'a ba bɛ na o b'a fɔ n yafara n'a y'a bɛɛ kɛ n yafara ye dunu o dunu bɛ daminɛ n fa kuncɛ la o bɛ taa laban n ba kuncɛ la o tuma na ala sago an lamɛnbaa bɛɛ sago an bɛ bɛɛ fo wulada in na an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka an tilen hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala ka jamana sankɔrɔta san 2020 a kasara ala k'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ an kan ala ka na ni hɛrɛ ye an b'a ɲini ala ni ala kira fɛ ala k'an bɛɛ kunnadiya ala kana maa si kunnagoya ala sago an lamɛnbaa bɛɛ sago an ka folibɔ ye an ka bɔlɔlɔ sira kan n'o ye segu 24 ye nin tun ye an ka dewari dimansi kɛnɛ ye n'an ye an ka cɛkɔrɔba bisimila n'ale ye tata daramɛ ye an b'aw fo k'aw waleɲuman